n bɛ aw fo an matigi yesu krista tɔgɔ la bi an bɛna kuma dɛli kun kan nafa juman le bɛ sɔrɔ dɛli la mun kosɔn an kan ka dɛli kɛ a fɔlɔ dɛli yɛrɛ ye mun ye dɛli ye kumaɲɔgɔnya ye adamaden ni a ka ala cɛ an kan ka dɛli kɛ matigi de y'o ɲini an fɛ an b'an ka kitabu ta tesalonikikaw fɔlɔ sura duuru a vɛrse tan ani wolonfila n'an y'a sɔrɔ an bɛ se k'a kalan ala ka kuma aw kana ala dɛli dabila nin ye jijali kuma ye ka bɔ yesu krista yɛrɛ fɛ ko an kana ala dɛli dabila a b'a ɲini an fɛ ko an ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ dɛli kɛ sanga ani wagati bɛɛ ani an bɛ se ka ɲɛjirana dɔ ta mɔbili kun kan ni mɔbili b'i bolo i bɛna lakile don a la ka wuli ka se ka taa i taa yɔrɔ la mɛ ni motɛri t'a la n'i ka lakile don k'i bɛ mɔbili wuli mɔbili bɛna wuli wa ne ma d'a la n'a bɛna wuli dɛ o cogo kelen fana na ala b'a ɲini an fɛ ko an ka kɛ dɛlikɛlaw ye ni an bɛ dɛli kɛ an bɛ se sɔrɔ jugu setani ni a ka nanbaraw kan ni an bɛ dɛli kɛ an bɛ se ka gbɛrɛ ala la k'an fɛtaw fɔ ala ye ala fana bɛ an jaabi ni an bɛ dɛli kɛ jɛɲɔgɔnya sɛbɛ bɛ sɔrɔ an ni ala cɛ an bɛ ɲɛjirala ta daniyɛli kan bibulu b'a fɔ an ɲɛna ko daniyɛli kun bɛ ala dɛli siɲɛ saba tile kɔnɔ depuis lon min a y'a latigɛ ka ala dɛli o don bɛɛ ala y'a jaabi mɛ a ka jaabili mɛnna kɔfɛ tere mugan ni kelennan don ka sɔrɔ jaabili sela a ma a b'o cogo la danabaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ ɲini ala fɛ kabini tuma jan ubiyɛn wagati surun mɛ i b'o makɔrɔni kɛ la i t'o fɛnw ye la i man kan ka i fari faga deli la i kan ka dɔ fara deli kan tuguni ka taa ɲɛ k'a masɔrɔ deli kɔnɔna na matigi na i jaabi duba caman b'a bolo ka di mɛ n'i tɛ deli kɛ i tɛ se ka o fɛn sɔrɔ deli fana b'a to i bɛ gbɛrɛ ala la deli b'a to ala bɛ gundow ko dogolenw jira i la an bɛ ɲɛjirala fana ta yesu krista yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan bibulu b'a fɔ an ɲɛna luka kitabu la sura mugan ani fila a vɛrse bi naani ani naani yesu kun bɛna don kɔrɔbɔli la wagati min a ye dɛli kɛ a ye dɛli kɛ bibulu ko a ma ko a wɔsiji yɛlɛmana ka kɛ i n'a fɔ jelikuru min bɛ tɔni duguma yesu min yɛrɛ kɛra an ka ala ye ale ye ɲɛjiranla ye an danabaw fɛ ale ka dɛli kɛ e danaba tɔ i ko di ari bin bɛ aw jija ko a ka dɔ fara a ka dɛli kan n'i bɛ dɛli kɛ miniti loru a ka ɲi mɛ matigi b'a ɲini i fɛ ko i ka dɔ fara o dɛli kan tuguni n'i fana bɛ dɛli kɛ miniti bi naani a man dɔgɔ a ka ɲi mɛ matigi bɛ min ɲini i fɛ tuguni k'i ka jija ka dɔ fara o dɛli kan tuguni dɛli le b'a to an bɛ se sɔrɔ dɛli le b'a to an bɛ taga ɲɛ ani n'i fana k'a filɛ tuguni ta luka kitabu kelen na sura mugan ni fila a vɛse bi naani ani wɔɔrɔ o yɔrɔ la bibulu b'a fɔ an ye ko ni kɔni sɔnlen don mɛ farikolo barika ka dɔgɔ a ye dɛli kɛ pour ne pas que a ye kɔrɔbɔ n'an tɛ dɛli kɛ an bɛ se ka bin kɔrɔbɔli la donc n b'a ɲini dannaba bɛɛ kelen kelenna fɛ ko an ye jija dɛli la